aa kalata imachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani tsopano achimwene ndakondwatu lerolonso ndapeza danga lokulemberani kalata inuyo achimwene anga okondeka kumangalande uko munatchona kaya tsiku la lero muli bwanji matchona ife abale anu kuno kumudzi kwanu Tiliko bwino ndithu. Sikuti tiribe kudandaula kwenikweni. Ndimakamba nthawi zonse kuti panopa ndi mmene zinthu zafikira achimwene tinafika povomereza basi. Mavuto tinayazolowera. Nanga tipanganso bwanji achimwene? Munthu ine mundilolenso tsiku la lero nditayire kamtengo omwe aja a Kwezy Buses, bwenzi limene limakhala nafe nthawi zonse, nnati tikakamba nkhani ya mabasi kwathu kuno. Kaya ndi nkhani yotumiza katundu kwathu kuno, Sitimacheukanso m'mbuyo ngati mkazi wa Loti. Aliyense amaloza ku Kwezy Buses. Kumeneko ndi kumene maulendo a pa basi amaphweka kwambiri. Komanso kutumiza katundu pa Kwezy Courier kumakhalanso kophweka kwabasi. Pepanitu mundikhululukire achimwene, kungoti a Bwantasafe penapake tikhoza kumaoneka osayamika. Komabe ndimafuna nthawi inayake kumayamikirako zina zake zikamachitika bwinobwino. Ndakhala ndikumakamba nthawi zonse kuti kwathu kuno poyenda pathu tikumangoyenda anthu a mkwiyo basi. Zinafika poti ngakhale kuchitike china chake chabwino, anthufe sitimachionansoyi. Tikumangokhalira kuyembekezera kuti kodi ndiye choipacho ndiye chichitika liti kwenikweni. Tinafika pokhala aneneri a mauthenga oipa okhaokha amwene. Zabwino zikamachitika, aah shupit, zikuchitika zabwino bwanji? Mkwiyo wafika poti unatiphimba m'maso basi tikumangokhalira kulira kokhakokha, manja titapindiza, osagwira ntchito, kulira, kulira, mayi wawaye basi achimwene. Ndinakambapo kuti ayi achimwene nthawi inayake ifeyo Bwandefe tikaona kuti pali zina zake zimene zachitika zofunika kusangalala tizitero ndithu. Munthu ine ndimamuuza namagetsi wangayo kuti china ndi china, nkhani ya magetsi kwathu kuno yakhala yosautsa kwambiri. Komabe pano nkhasako, mdima wandiweyani umene umakuta dziko lonse mu nthawi imodzi, panopa nkhasako, sikuti asiya kuzima ayi, akuzimabe, komabe amwene, timaona ngati tikayerekeza ndi pakati apo, ayi ndithu tinazo zifukwa zoyamikira kuti inde zambiri zikuzondoka, komabe panopa nkhasako, chifukwa anyamata ogawa mdima, kani ogawa magetsi pakatipa, ee ndiye anazunzika kwabasi kumakhala kutukwanidwa mtundu wonse anthu achabechabe inu mukuchita chiyani ndipo manyasa ndiye ndi ovuta kwambiri kudziwa ndikumadziwa ndithu kuti anthu awatu chimene akuzunzikira ndi ngozi imene inachitika kumakina awo opangira magetsi zinakokoloka zonse komabe anthu samafuna kuimva ayi kumakhalabe kunyoza osati masewera komatu zodziwadziwa ndithu panopa kuli chete chete magetsi nkhasako Palibe amene akufuna kuwayamikira makosanawa kuti mwagwira ntchito yabwino, limbikirani, ayi, ayi, tikungodikira akayambanso kuvuta ndiye titokota osati sewero. Munthu wamkulu, anduna aja okonda zoliralira aja zioneka kuti amaliradi zoona, zioneka kuti misozi yawo inawapangitsa anthu ena ake kuti akhudzike kuti akuluakulu iyayi sitikuchita bwinoyi tatiyeni tikankhe zinthuzi munthu wamkulu asamalirelire yi anthu tinalankhula ayi olira e olira komanso pena pake zimadzioneka ngati kulira kuja kwatipindulira amwene ndiye mwina kuti adziliralira kuti zinthu zina zake ku nkhani ya mphamvu za magetsi kapena mafutazi zilongosoke oliralira zimadzioneka ngati pena pake zinthuzi amazitsata mwina tibangodya mfulumira kumunena Nthawi ya Mama Jo, magetsi anadzalongosokanso, mkulu wake adaali yemweyu woliralirayu. Panonso, anabwera nthawi ina yake yovuta kwambiri. Anapangapanga mavuvu ake, nkumaphatikiza kulira, Amayo! Amayo! ngati chikutumbwe. Komabe, zikumathekatu ndithu zinthu zakezi. Pakati apo, paja tidaali ndi timatchini toyendera dizilo, timene ndithu eti ifeyo tidachita kupeza anthu ena ake tabwerani ndi timatchini mudzionjezere magetsi athu kuno ndiyetu dziko lonse kunali pepere pepere pepere pepere pepere pepere kutulutsa ziutsi mlengalenga kuonjezera kuonongeka kwa chilengedwe koma toyeti basi kumapangabe zimenezo koma nthawi imene ija tinkaganiza bwanji koma tinkaganiza bwinobwino koma ndi anthu kubwera ndithu ndi timatchini tawo kumawapatsa 7 miliyoni kwacha pa tsiku koma mafuta nkumagulanso athu tokha mitu yathu koma nthawi imene ija idachita bwazi chifukwa chani adatilodza anali ndani unali mgwirizano opoyira kwabasi kukhala ngati kumuuza munthu kuti ndikubwereka jeketeyi ndiye koma folo mkatimu ndiyakutha mulibemo mupeze folo eh, ujeni manja ilibenso jeketeyi nde mupezenso manja musokerere komanso ujeni mu- mupeze mabatani anathothoka chonde kumadzifunsa kuti kodi ndikubwereka jekete kapena ndikugula ina chisankho chobweretsa majenereta kwathu kuno chinali chisankho chimene makosana ena ake adapanga koma chinali chisankho chopoyira kwambiri inde makosana ena ake amadya nawo ndalama za nkhaninkhani za majeneretawo moti kungoyikamba imeneyi amang'ana kumbali ngati sakudziwa chimene chikuchitika Uyuyu olirayu paja ndi anzake ndi amene anati iyayi mabwana imeneyi ayi ayi tiyeni tithetse imeneyi tivomereze ndife osauka tilibe magetsi tiyeni tilimbikire kukhale magetsi basi. Namalira wamkulu chairman Limbe bus depot aa kuyamikira basi pitirizani kulirabe basi mwina zina zake zikhoza kumasintha. Zakumtambomtambo sindikufuna kulankhulapo chilichonse. zalowa misala tsopano amwene ayi ayi zina zimene zikuchitika zimadzioneka ngati mbiri ikufuna kudzibwereza yokha ayimanso komanso ena akuti sayimanso mwakumbukira inu nthawi ya malume chempando zidali chonchitu ayimanso ena akati osatheka dala nthawi yakwana ena ayeseko Zimenezi ndi zimene paja adaalosera kuti zikhoza kuchitika ku mtambomtambo. Monga mwa nthawi zonse ena ake ochuluka nzeru adalankhulalankhula zachipongwe. Kodi obwantasawa amadzimva bwanji? Ndi ndani iwo? Ndi ndani kape wachabechabe? Akulimbana ndi nkhani za kumpingo wathu bwanji? Atisiye ife timene mnofu wa bakha! oh ah, okay komatu nkhani yake imakhala kukondana enafe timakhala tikuona patali pamene ajam mato ena ake amakhala akungoyang'ana zalero basi tidanena kale ife kuti ngayanga bulawayo bulazi mmerikano zinazi amayenera kuti asalimbane nazonsoyi Azitaye, alole anthu ena ake atenge. Inde chinthu ichi chidali cha abulazi, koma nanga munthu ungadziike wekha pa mpando? Zimene zikuchitika pakadali pano ku mtambomtambo, kuti anthu ayamba tsopano kuyankhula zichewa zosiyana ndi nkhani imene siikufunika kuitengera mwachibwana, ndi nkhani yosakoma ayi. Zikuchitika panozi zimayenera kuti zikonzedwe nthawi inayake m'mbuyomu koma kwathu kuno anyamata a mipingowa nkhani zoti kodi akachoka achembwiyewa kubwera ndani zimenezo zimaoneka kuti anthu samalabadayi ndiye ikafika nthawiyo amakanika anthu kuchoka ena amawakakamiza kuti ayi ngakhale mwakula koma mubakhalabe kapena amafuna kuti akamachoka kubwere mphwawo mwana wa achemwali awo kapena akazi awo amene kapena mwana wawo mipingo ya kunyasalande kuno yonse ndiyomvetsa chisoni imangopanga zinthu za lero basi zamawa zioneka mawa lomwero zimenezo zakhala zikumatibwezera m'mbuyo kwambiri achimwene mukudziwa inu sotinso tichite kunena kuti yayi eh, achibakera opanda osalima ndiye kuti ndi 0%. Ngakhale awawo okwapatira tambalawa opanda ochatsika 0%. Aja pipipipipipipipipi, pipipipipi, inyibuka kupanda mama Joe 0%. Izi ndi zinthu zikukanika apazi. Akukanika kuti ausiye mpando asiyire ena. akudziwa kuti kungochoka 0% ku mtambomtambo basopu basopu ona mwankho osawaderera ayi akhoza kugwetsa wina chagada ngati sangagwe chagada wina ndiye kuti akhoza iwowo kukhala kaye pambali koma chodziwika bwino chikhala choti akhala pambali ndi anthu ena ake ochuluka kwabasi izi zikhoza kusokonekera mwina kapena ndilankhule ngati polofeti kapena

choka apa kukamwanga lichero ukonda mabodza iwe anga anyamata a hazenero ya umphawi yakakamiratu pamwamba iti nganganga ngakhale nthawi ya mangu inabwera komanso inatha si minyama yokhayokha imene yachimwene Ah, koma chaka chino zitithera bwino ata ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande amavuta ku Nyasalande sunga mpenzi